Lahir Kay TV sidzapanga sapoti zinthu zopusa ndipo tidzaima pa chilungamo pofuna kuwazindikiritsa Amalawi. Pulezidenti wa dziko lino Peter wa Mutharika ndi pulezidenti woganiza bwino osati aja amene tikakakamira aja. Analibe utsogoleri wabwino. Kodi kuganiza bwino kwa pulezidenti kupose kumuimbira pulezidenti nzake ndi kufotokozera mavuto ali a dziko lake kufuna kuwakhoza? Tisamalimbane ndi atsogoleri opanda pake, ena pano akuchosedwa ntchito akudandaula ayi magwiridwe antchito anu sanali bwino nchifukwa chake president yu akusankha anthu oyenera. Kodi president kuyitanisa chokudya kapena kuti agule chokudya kuzera mayiko akunja ku Zambia komatu akanakhala ena aja anali busy akanakhala busy kupita mayiko akunjawo ndi nduna zawo kumaononga misonkho yathu ife amalawi. Amalawi tizikhala ochenjera ndipo ine ngati Lahiri K TV sizapanga support president wopusa koma wozindikira ngati Peter wa Mutharika chifukwa ndi president yokhayo wa masomphenya.
In the last four years in government, we have walked the talk. After the drought, we have surplus food. And I'm pleased to say to you that last night

I'm repeating this deliberately. taona mu 2019 komanso 2020 chilima anali bizi kunyoza apm anali bizi kunyoza atsogoleri a dpp pofuna kupanga ubale ndi chipani cha malawi congress party amunyoza amunyoza apm amanena kuti ndi okalamba amalimbana nawo walephera utsogoleri koma pakadali pano boma lomwe lija la mcp lija litadzalowa mboma linazalephera kupanga china chilichonse and linali busy kunyoza asogoleli a dpp omwe a Malawi congress party aja nduna zake zinali zoyenda yenda zodya misonkho ya Amalawi and taona zipani zosiyana siyana Malawi muno akondwani nankhumwa achokera ku dpp koma anali busy kumanyoza chipani cha dpp president wa ziko lino wakale omwe wachosedwa pompanopa anali busy kumanyoza chipani cha dpp a kabambe anali busy kumanyoza dpp chipani cha udf mamembala ambiri ngakhalenso president yo atupele muluzi waku udf ko anali busy kumanyoza dpp koma pakadali pano dpp yatenga boma and zinthu zikuyendesa bwino kusiyana ndi usogoleri wa Dr Lazarus chakwera amalawi tikuuzeni kunena kuti zipani zinazi ntchito yake imakonda kulandira ndalama ku zipani zina. Ma prophet enawo musakhulupilire. Ndi akuba. Kodi Atupele Muluzi amanena kuti amaberedwa ndi chipani cha dpp mbuyo monsemu? Kodiso kupamba kuti chipani cha dpp chinali boma, kodi pakadali pano kugwa mmene wagwera Atupele Muluzi tinganene kutiso waberedwa ndi dpp? DPP imabera ili kunja kwa boma a Kabambe, Atupele Muluzi samalani pakamwa panu ili ndi ziko. Koma wakana kufotokoza zambiri. Tili ndi zambiri mu lipoti ili lomwe walemba ndi Irene Kaira. Mkulu oona za ndale mchipani cha UDF a Yusuf Mwawa walengeza kuti watuluka mchipanichi. Izi zadza patangotha maola ochepa gavanala wa chipanichi mchigawo cha kummawa atatulukanso mchipanichi. Polankhula ndi Zodiak, a Mwawa ati padakali pano sanachite ganizo lililonse pa ndale. Ndi zoonadi ndithu kuti kalata imene mwayionayo yachokeradi kwa ine kuti ndapanga resign mpando wanga wa u Director of Political Affairs komanso ngatinso membala wa chipanichi. eh, kuyambira pa 18 september mneneri wa bungwe la akatswiri a ndale la Political Science Association of Malawi a Mavuto Bamusi wati chipani cha UDF chakhala chisakuchita bwino mzaka zapitazi kuphatikizapo kusakhazikika kwa utsogoleri sapambana zisankho za u president kumbali ya UDF kuchokera mu chaka cha 2004 pamene UDF inatuluka mu- ah, ina- inatuluka mboma zimenezi ziku- zikuchotsa chikoka kwa mamembala kuti akhalebe akhalebe mu chipanichi koma chifukwa china choonjezera chikukhudzana ndi uh, kuvuta kwa ulamuliro kapena utsogoleri mchipanichi kupatulako akuluakulu awiriwa anthu enanso ambiri akhala akuchoka mchipani cha UDF potsatira kusachita bwino kwake pa chisankho chapitachi
Mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika wati mkulu watsopano wa asilikali ankhondo a dziko lino General George Jaffu ndi kadaulo pa ntchito yake. A Mutharika anena izi ku nyumba yawo ya Page House m'boma la Mangochi pa mwambo okweza ndi kuveka nyota mkulu wa asilikaliyu. Mawu ake General Jaffu wati nonse osusa boma dziwani kuti chipani cha DPP chimanga maziko mboma and usogoleri wake ukakhala wabwino kwambiri okomera amalawi amalawi ambiri azingo panga support chipani cha DPP kumangosintha kwa atsogoleri chifukwa choti aona kuti ku chipani cha DPP ko kuli utsogoleri wabwino guys tisamanamizidwe ndi andale amene akufuna kumatibera ife misonkho yathu akufuna kumatipeperetsa ife tiyeni tisankhe utsogoleri woyenera apa titha kusimikiza kuti chipani cha UDF chatha chipani cha PP chamala chipani cha UDF chatheratu dziko muno DPP ikhazikika